Tamverani zomwe Mai Jesse Kabwira ananena ku Lingadzi Police Station kukaona Namiwa. Wa- namiwa monga mmene timapita kukaona mmalawi aliyense akati wamangidwa chomvetsa chisoni ndi chakuti anamiwa sakupangidwa treat ngati mmene mmalawi amayenera kupangidwa treat Andipatsa uthenga anamiwa ndipo uthenga ndithokoze kuti nonse mwabwera pachifukwa waperekedwa masana likuswa mtengo pamaso pa amidia amene anali ku area 18 pa lingadzi ku police anamiwa akuti mukawauze a president Dr Lazarus McCarthy Chakwera kuti mu ulamuliro wawo ndikamangidwa sindimazunzidwa chotere and ankalemekeza kuti ndipeze chakudya amalemekeza malamulo a dziko lino ndi malamulo akunja komanso amanditenga kuti ine ndi mmalawi ngakhale mwina ndimafunsa zinthu zoti and mau awo enieni anena kuti mu zonse zimene ndimasemphana nawo mukawauze kuti napokhapa aonetsa kuti iwowo ndi akhalidwe kuposa kwa awawo amandilora ine kuti a- achibale andione maloya andione koma gulu ili la dpp ili likundilakwira chifukwa kuyambira dzulo half past 3 chakudya choyamba walandira lero kuti maloya amuona amuona lero nde izizi ndi zomvetsa chisoni ife apapa zaonekeratu kuti ndi anamiwa omwe akudziwa kuti 2030 woyenera kutenga boma lino ndi chakwera chifukwa anamiwa anena okha kuti weniweni wakhalidwe apa ndi mcp dpp yeniyeni ndi mcp chifukwa mcp imalemekeza ngakhale munthu woti watsekeredwa koma awa aonetsa kuti ayi alibe ulemu amachita nkhanza kwa munthu mwina ena kumafotokoza kuti mbuyomu anamiwa akumenyedwa mu ulamuliro wa mcp uh, mungazisiyanitse bwanji uh, zimenezi ubwino wake ati amene wapereka umboni woti kutakhala namiwa kodi pakati pa mcp ndi dpp yabwino ndi iti wayankhula ndi namiwayo and ndikuti wanena pamaso pa ine kuti tisanamizane mukawauze president kuti inu ndinu akhalidwe ndipo ndinu odziwa kuyendetsa boma kuposa mmene anthu ena amapangira nde apa tisavutike mukati mufuna kudziwa kuti oh kodi akuti kunkachitika zakuti kodi ndichani mukamufunse namiwa akuwuzani yekha kuti 2030 amalawi musapange chibwana munthu woti tikavotere ndi chakwera ndipo mcp ibwerere m'boma chifukwa mcp imadziwa kuti dziko lino silipita kutsogolo ngati tikuphwanya malamulo Panopo tsiku la lero aonetsa anamiwa likuswa mtengo kuti awa ndi alendo akupita 2030 dpp out chifukwa sidziwa kulemekeza mmalawi yabwera kudzazunza wanthu ndipo pano tisiye ichi chomakhala pansi nkuti inu mudapanga chakuti nkhani ndi iyi akuluakulu mayiko ena akutizungulira akupita kutsogolo ife tili busy kukwezera misonkho anthu pano tili busy kumamana chakudya munthu tikamutsekera chimene chachitikachi ncholakwika kaya chiti wina adapanga kaya sadapange mmalawi chimene akufuna choti dziko lipite patsogolo adzitha kupeza ntchito adzitha kusamala ana ake sitikudya zomanena kuti ayi ah, inunso mudatere aa and ulendo wa lero ndine onyadira monga oyankhula chipani chifukwa wanena kuti ife Akongeresi timatha kuyendetsa boma kuposa dpp ndi Namiwa yemweyo waneneratu tili pa Lingadzi apa kuti ayi mukawauze a President kuti pa zonse zimene ankavuta koma na apapa ineyo ndineneretu munthu pano ndi a Chakwera ndipo anandipanga treat bwino ineyo ndiye kwa ife a Kongeresi timakhala tikunena izizi Koma lero takondwa kuti akuuzani ndi munthu woti mwina akakhala ukangu anali busy kwabasi kuti ayi ayi mcp ndiyolakwitsa pakuti koma wanena kuti ayi fisi anakana nsatsi pakabwera pankhani yolamulira dziko lino anuwake machine oyendetsa dziko lino ndi Malawi Congress Party. Pomaliza mwina nkhani ya democracy mungatipo chani? pa democracy apapa zaonongeka apa zaonenge- zaone- zaoneka kuti democracy anthu awa alibe naye ntchito kudakakhala kuti dpp ikudziwa kuti mu democracy kumakhala otsutsa kumakhala anthu amene akukuimbirani m'manja awa aonetsa kuti sanabwerere pa mpando kudzapanga democracy ndipo ndikunena pano achotse d patsogolo fa democracy sakuidziwa democracy sitanthauza kuti ukamanga munthu amene wayambana naye salandira chakudya asakumane ndi maloya mudzimuzunza aa lino anatengali ndili dziko loti lili mu democracy regime si one party state iyo ndipo ife amalawi tikukana kulamulidwa ndi anthu amene sadziwa kuti anatenga democratic state democracy imatanthauza to have tolerance udzikhala wodziwa kumvetsera anzako akamayankhula osati ukangoima pa chulu kuti chimene ndanena ine ndanena chalakwa apapa muonetse chifukwa choti munthuyo wanena zoti corruption ayi wanena kuti timenyane ndi corruption nde apapa zaonetsa kuti dpp ikufuna corruption ipite kutsogolo ndipo aliyense wongowadzudzula pamenepo akathera ku area 18 nde ubwino wake takonzeka enafe tichitodandaula kuti kwatha nthawi timangeni kumene ifetu takonzeka timangeni ife ndife okonzeka panopa 7 months sitinaone kuti kodi mkwiyo wa anthu uli pati ndife okonzeka come and arrest us sikuti ife tikuopa kumangilidwa ayi tidzamenyera ufulu wa amalawi mpaka kalekale kaya mutimanga ka 5 kaya mutimanga ka 10 kaya mudzitikhazika osadya kumeneko palibe vuto ndife okonzeka koma dziko lino liwomboke 2030 kuyamba pano amalawi mwaawona anthu awa zimene akupanga osadzayiwala ndi dpp ikukumangani ndi dpp ikukweza misonkho dpp yakweza ma- misonkho ya fees yakujeni yaku university ndi dpp imene yauzunza mlimi kuma- kumaona kuti mlimi sakupindula ndi osadzayiwala anthu awa 2030 out osapanga chibwana
ngati amalawi mungakumbukire bwino pazana paja ndi namiwa yemweyi amene anamenyedwa ndi anyamata azikwanje m'boma la mcp momwe munali a jesse kabwira lero a jesse kabwira akupita akuti akukamuona namiwa yemwe nthawi imeneyo sankamulabadira nthawi imene anali m'boma la mcp lero namiwa wakoma lero chifukwa choti akuwamenyera ufulu ah, asamatero mayi amenewa iyayi bakili muluzi news tv